Ee arajo ya foyi mɔgɔw lamɛnbaga mali kɔnɔ la mali kɔ kan ne baɲango bɛ foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma bi ee arajo ya foyi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra ne min bɛ y'o bɛɛ ɲɛmɔgɔya la kibaruya dɔ cunna an kan ka na gafe da an ka eh, arajoso la yan nin kibaruya de a ka di fo k'a dama tanbi a diyara an ye i ɲɛ lɔ san min bantɔ filɛ nin ye n'o ye 2018 ye a ɲɔgɔn san ne ma la n'a san bɛ diya ka bɔ tugun a diyara kojugu ni 2019 fana kɛra tan san an kɛ san ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn mana kɛ tan tan aa a ko bɛ diya sa a bɛ kɛ murututu le ye ne ko ne b'aw ɲininka o a bɛ li la li lɔn wa li kɛlen li rɔ yala o ka di dɛ o ka di fo ka dama tanbi ɛɛ ala y'a lɔn kira y'a lɔn san min tanbira aw yɛrɛ ye jamana taabolo ye a ɲana kojugu a ɲana kojugu ala ni kira mamadu barika rɔ gɛrɛwu kɛra fo ka se a dan na gɛrɛwu kɛ t'a la dɛ u ye gɛrɛwu kɛ fo k'a dabila n'i ye gɛrɛwu kɛ gɛrɛwu ye kɛla le kudayi baasi tɛ a la n'i y'a fɔ ko tile fila don i bɛ tile fila kɛ wajibi le la n'i y'a fɔ ko tile saba don i bɛ tile saba kɛ wajibi le la ni tigi ko i b'a kɛ tile tan i b'a kɛ tile tan kɛ wajibi le la n'i ko k'i bɛ taa la kudayi i bɛ kudayi kɛ wajibi le la. ɔhɔn wa kudayi bɛ kɛ wajibi la aw minnu ye gɛrɛwu kɛ minnu ye tile saba kɛ olu y'o kɛ ka s'a dan na minnu ye tile naani kɛ o y'o kɛ ka s'a dan na dɔ le karo fila kɛ o y'o kɛ ka s'a dan na dɔ le y'a fɔ k'u taara kudayi u taara kudayi la ka bɔ ka kudayi bɔ a ma o tɛ bɛn o tɛ hadamadenya taabolo ye n'i ye wala gɛrɛwu n'i ma ɲa n'i tagara gɛrɛwu la kana na kana baara wɛrɛ kɛ tugun fila min taara gɛrɛwu la 2018 la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ɛɛ an bɛ foli bila u ma u ye min kɛla u ye min kɛ a diyara an ye kojugu u k'a wa ma le dɛ faso tɛ jɔ ni gɛrɛwu tɛ faso tɛ jɔ ni banbagatiya tɛ ni faso tɛ jɔ ni sonyali tɛ faso tɛ jɔ ni sungurubaya tɛ faso tɛ jɔ ni dɔlɔmin tɛ faso tɛ jɔ ni faso tɛ ka jɔ n'i ma banbagatiya ni kɔrɔtiya ni ɲangoya ni hasidiya ni kalonba tigɛ faso tɛ jɔ n'i ma kɛ koyi faso bɛ se ka jɔ n'o ma kɛ le o tuma la arajo ya foyi mɔgɔlu o tuma ne min y'o ɲamɔgɔya la ne baɲango min y'o ɲamɔgɔya la eh, san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn na tan na eh, m'a lɔn a ko ko marisi caman bana kɛ marisi janvier tile fɔlɔ ka taa ma fo ka taa se fo décembre 2019 la ko eh, marisi minnu bana kɛ eh, gɛrɛbu minnu bana kɛ u nana ka na papiye d'an ma mɔgɔ minnu bana gɛrɛbuw kɛ minnu bana marisiw fɛnw kɛ a min kɔni bana b'an bolo da u jo kan u jo kan an ko fana ko b'u la kan mɔgɔ fɔlɔ minnu bana taa gɛrɛbuw la 2019 la fɔlɔ ko k'a fɔ i bɛ ka ye a mɔgɔ fɔlɔ olu ye dɔlɔminalu ye dɔlɔminalu bɛna taga gɛrɛbuw la tiɲɛ la dɔlɔminalu tɔɲɔlen bi dɛ ne baɲango b'o seereya koyi dɔlɔminalu tɔɲɔnen bi ala y'a lɔn kira y'a lɔn dɔlɔminalu tɔɲɔlen bi y'a mɛn dɛ dɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ sisan u ye dɔ fara dɔlɔ bɛɛ dɔlɔ bɛɛ sɔngɔ kan dɔlɔ façon façon y'a lɔn n'i tagara eh, eh, n'i taara totali ni fɛnw na a da a bɛɛ da yɛlɛmara dɔlɔminalu bɛna taa gɛrɛbuw la o gɛrɛbuw o gɛrɛbu ilimite le don wa walima u bɛna marisi de kɛ en tout cas u ko k'u bɛna ko dɔ boloda min ka gɛlɛn n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye u bɛna taga n'alu tagara an ka jate minɛ kosɛbɛ ɛɛ ni dɔlɔminalu tagara ni dɔlɔminalu tagara gɛrɛbu la a tɛ diya bɔ dɛ a tɛ ɲa dɛ a tɛ ɲa dɛ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔlɔminalu kana taga gɛrɛbu la ni dɔlɔmina taara gɛrɛwu la furu caman bɛ sa dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ bala dɔlɔmina muso la furu tɛ sa la dɔlɔmina muso la su tɛ goya la dɔlɔmina tɛ se mɔgɔmakuma la a tɛ se hasidiya la a tɛ mɔgɔ a tɛ ale tɛ manamana ko na ale t'o ɲɛ quoi ale kɔni bɛ dɔlɔ min dɔrɔn ka taa ta so a banna ɔ n'a fɔra k'a fɔ ko fana da bɛ gɛlɛya fo dɔlɔminnaw bɛna muruti k'u bɛ taa eh, k'u bɛ taa gɛrɛbu la eh, a fana sa eh, ibeka i fana ka nin ko lajɛ sa han a fɔ ala kama i kuma jama ye a fɔ mɔgɔ legali ka don ko ko ko ka dɔ bɔ dɔlɔ dɔlɔ sɔngɔ la et puis ni dɔlɔ fana minna mɔgɔ bɛ manamanakan min fɔ dɔlɔminna ma k'i jama jama k'a fɔ k'o den ye dɔlɔminna dɔ ɛ ala ibeka a f'u ye ko a dabila ɲɔgɔn buruja man ɲi o tuma la papiye filanan dɔ fana nana di an ma ko ko eh, so bonal fana bana taa eh, gɛrɛbu la k'olu bana fana olu b'a fɛ ka taa gɛrɛbu ilimite la e guvɛrɛnman kana sɔn kelen ma ni senin da ni so bonal taara gɛrɛbu la o y'an ta calen o ye guvɛrɛnman ta calen bawo wari bɛɛ dunna k'a ban wari min yuruguyurugula k'o ta ka taga o don so rɔ ni ala na sotala le ala minɛ ka taa gɛrɛbu la o so na ta tugun so na ta tugun wari min bɛ yuruguyurugu u bɛ taa don ko wɛrɛ la dɛ ɔrɔ ni so dun taara a kɛra cogo o cogo wari min bɛ i munumunu de ko kana don jama rɔ wari min bɛ detourne k'a bɔ faso kun n'alu ma fɛɛrɛ kɛ ka na n'a ye so ta sira la a ka gɛlɛ dɛ so bonal ta tu ko k'olu bɛ taa gɛrɛbu la n'u taara gɛrɛbu la ko b'a la ko u kɔrɔ u bɛ kɔrɔma tigɛ cogo min u bɛ kɔrɔma tigɛ wajulilalu fɛ ten ko silamɛw b'olu kɔrɔma tigɛ ko min mana wuli ko bɔ ko so ta haramu ye min mana ko ko so ta haramu ye ɔrɔ k'u ɲɛ bɛ sungurunba sow la u ɲɛ bɛ kow la u ɲɛ bɛ yuruguyurugukɛlaw la k'u dɛsɛlen ka fɔ fɛn fɔ la ko b'a fɔ ale ma ko so ko olu bɛ so ta k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ibeka i tile n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka kuma o fana la aa mɔgɔlu tɔɲɔra sa dɛ mɔgɔlu tɔɲɔra epi k'o fana k'i cɛ ka bɔ yen ko pemu mɔgɔw k'u bɛ mɔgɔ namara kojugu ko n'i ye ordre wari ye ka na désordre wari ye ka na couplé eh, placé wari ye han k'i i ni bɛ tɔɔrɔ kuwa ko a gɛlɛyara fo ka damatɛmɛ k'u b'a fɛ ka taa n'u dun taara gouvernement na wari sɔrɔ da bɛɛ lajɛlen santrelen ko kelen ko fila pe le kan mali kɔnɔ so bɛ yen ani duwani n'alu ma fɛɛrɛ k'o la ma ɲantali la dɛ an kɔni ta ye fɔli ye o tuma la u nana fɔ an ye arajoya foyi la ne le bilalen ko k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna aw ka hakili to ko n'an ma janto ko a bɛ gɛlɛya so bonal ko k'alu bɛ taa gɛrɛbu la o yɛrɛ fana k'i cɛ ka bɔ min yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ rɔ gɛlɛya ye han ɛɛ papiye dɔ wɛrɛ fana nana d'an ma demili disinɛfu la kɔ ko ɛɛ ɛɛ ereparatɛriw moto baarala ni ɛɛ nɛgɛso baarala ni ɛɛ fɛnkɛ ninnu a ne m'o ka ko ereparatɛriw fana k'u bɛ taa ɛ ala ko ereparatɛriw k'u bɛ taa gɛrɛwu la ko k'olu tɔɲɔlen bɛ ala kosɔn k'olu tɔɲɔlen epi ko guvɛrɛnɛman b'a fɔ ka a lamina ko mɔgɔ min bɛ moto bori k'a lapan k'a bori a kɔfɛla wuu k'olu k'o dabila n'olu y'o dabila moto bɛ tiɲɛ wa o tuma la an tɛ demokarasi la wa liberté tɛ bɛɛ bolo wa ni gouvernement y'o kɛ k'a fɔ ko u ka ko nɛgɛso moto tɛ bori a kɔsen kan o o tɛ bɛn fo moto ni moto bori a kɔsen kan n'a kɛra bɛ fɛn ye k'a tiɲɛ n'a taara di ereparatɛri ma ereparatɛri b'o sɔrɔ o fana b'u dahirimɛnin sɔrɔ mun na IBK bɛn'a laminɛ k'a fɔ k'a bɛ o fana o sariya sigi ko ka olu dahirimɛnin tigɛ k'olu fana bɛ taa gɛrɛwu la demilidi a ma dɔ wɛrɛ kɔni dɔn k'u parɛlen don k'u bɛ taa demili disinɛfu gɛrɛwu la ɛɛ nin ko nin sa woyi ko ala i m'a lɔn k'a ko a ko kɛla woyi kunba de ye n'a ma fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ ereparatɛri ye k'o fana deli alu ka kuma ɲɔgɔnya n'a fɔra k'a fɔ ko olu fana ka taa gɛrɛwu la a ko bɛ gɛlɛya dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi bi nɔ mobili mobili t'o bolo dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bɛ yen bi o tɛ se ka sotarama ta dɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi olu tɛ se ka takisi ta dɛ ɛ ala na e IBK fɛɛrɛ kɛ n'i ma dɔ fɔ o fana la a ko bɛ gɛlɛya dɛ o fana k'olu bɛ taa gɛrɛwu la nin ko n'an m'a ko ɲɛɲini jiɲɛma lɔri la IBK i tele goyara le sa minɛ tiɲɛ tiɲɛ la n'i ma fɛɛrɛ kɛ na a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an ni tɔɔrɔla an kɔnɔ yɛrɛ le n'a fɔra ko ko olu fana ka taa gɛrɛwu la ka ye aa papiye dɔ fana nana d'an ma ko a tɔ yɛrɛ tɔ bɛɛ de ɲɛna ko ɛɛ ala ko manɛvuru fana ko k'olu manɛvuru ɛ mansɔn mansɔn minnu bɛ sojɔ la da mɔgɔ bɛ olu de ma sojɔla masɔn masɔn n'a manɛvuru manɛvuru ko k'olu bɛ taa gɛrɛwu la ko parce que ko IBK tele goyara pɔɔ k'a goyara mun na sojɔla tala bɛɛ lajɛlen na ka fiɲɛ n'i bɛna sojɔ damina alu bɛ na ni siman ye u bɛ na ni bɛlɛ ye u bɛ na ni cɛncɛn ye u bɛ na ni nɛgɛ ye u bɛ na ni fɛn min ye sojɔlaw yɛrɛ le bɛna i segin k'i i panparan paa siman bɔrɔ min fana bɛ yen alu bɛ ɲa lɔ o fana ma ko ko f'olu k'u ta yɔrɔ dɔn nɛgɛ don yɔrɔ k'olu k'o dɔn siman don yɔrɔ k'olu k'o dɔn siman siman papiye gansan ko furu ko don yɔrɔ la o tuma la mun don k'olu fo ko olu fana bɛ taa gɛrɛwu la ɛ ala IBK i ka wuli ka kankari tigɛ sojɔla nin ɲali ka ka fara sa hali kana taa santiye la sa u bɛ taa santiye la ka taa mun ɲini u k'a kɛ ala n'a kira kosɔn u ka bɔ u kana taa santiye la n'u taara santiye la sisan a tɛ ɲɛnabɔ bɔn olu fana b'olu dahirimɛnin ɲinina sa mɔgɔ kana fɔ k'i b'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ n'olu fana wara gɛrɛwu la sisan manɛwuru tɛna sɔrɔ sojɔ bɛ dabila a ko bɛ gɛlɛya e le tɔgɔ bɛna tiɲɛ IBK wuli k'a f'u ɲɛna ko sojɔlalu k'a to so u ka tagali dabila sojɔyɔrɔ la o tuma la a ko kuma kuma caman b'a kɔnɔ ko manɛwuru ye kuma kuma kolon caman fɔ ko ye nka an b'a kisɛ b'a kisɛ kumabaw de fɔ dɔrɔn ee ko dɔw fana ko k'u bɛ taa gɛrɛwu la n'o ye mɔgɔ min bɛ mana mɔ jɔn ko mɔgɔ min bɛ solu garidi la wala verger ninnu wala forokɔnɔla forokɔnɔ gardien forokɔnɔ gardien forokɔnɔ gardien k'olu ko k'olu bɛ taa gɛrɛwu la ɛɛ k'u bɛ taa gɛrɛwu la mun ya jaa aa ko dɔ bɛ yen ko ko dogoni dɔ bɛ yen ko n'olu ko n'u bɛ ko n'u m'a fɔ ko ni dɔ ka fara olu sara ko n'o tɛ ko ko min bɛ kɛ foro ninnu kɔnɔ n'olu m'a fɔ ko f'u ma ɲamɔgɔden ko mɔgɔ caman b'a fɔ k'u bɛ taa mission na dɛ mɔgɔ caman b'a fɔ k'a bɛ k'u bɛ séminaire la dɛ k'u tɛ séminaire la dɛ u b'u ka foro kɔnɔ n'u ka sunkuruw de ye donc maintenant ni ni olu bɛ taa ni dɔ ma fara olu sara kan walahi olu bɛ taa gɛrɛwu la ou bien ka moto kelen kelen san ka d'u ma n'o tɛ olu bɛ taa gɛrɛwu la k'olu fana bɛ taa o tuma la un IBK u ko ko a bɛ e le ye k'e le nɔ y'a bɛɛ ye ko donc fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ eh, gardien mɔgɔ ninnu ye k'u kumaɲɔgɔnya u kana taa gɛrɛwu la n'u taara gɛrɛwu la a ɲɔgɔn lebu ne bɛ siran ne baɲango bɛ siran walahi ko n'u ma taga ko n'u ma taa gɛrɛwu la k'i ka k'i ka nin la u kɔrɔ o garijɛw fana ko k'olu bɛ taa de gɛrɛwu la wala ko ko dɔ bɛ ka kɛ foro kɔnɔ sisan ale tɛ sɔn a ma et puis ko n'u n'u n'u sunkuru taara ko n'olu olu bɛ te wuli ka d'u ma u bɛ dibisogo ɲimi k'u sigilen to u bɛ a lamin fana u wulitɔla dibisogo tɔni min bɛ to u b'o di olu la wulu ma olu tɛ fɛn sɔrɔ wa ko eseke o ka kan o tuma tiɲɛ cɛla du man kan IBK wuli i ka taa f'u ye u ko manamana ko dabila o tɛ bɛn n'u ma ɲa n'u ni muso kɔni nana foro kɔnɔ ka na garijɛn sɔrɔ yen ala kama kira kama u ka u sogo dɔɔni di olu ma hali ni wulu sɔnna sa u k'i hakili to olu kɔ y'a mɛn dɛ olu ko ko muso muso muso tuma dɔ muso gɛnman bɛ taa muso finman bɛ taa muso kɛɲin bɛ taa muso belebeleba bɛ taa muso misɛnmanin bɛ taa muso surumani bɛ taa muso sen kelen bɛ taa muso sen fila bɛ taa muso ɲɛ kelen yɛrɛ bɛ taa k'a bɛɛ bɛ taa furu nɔ ɔ k'u bɛ taa gɛrɛwu la he furutigiw hali fɛɛrɛ kɛ aw ka dɔ fara nin sara kan joona n'o tɛ sani ka taa kɛ ɲɔgɔn malo ye ɔ ɛ ou bien IBK taa furutigi bɛɛ wele k'a f'u ɲɛna a ou bien alu ma sɔn ka bɔ ne ne baɲɔgɔn kɔni b'a ci fɔ ne la sira den kelen si t'a la ne b'a ci fɔ mun na an bɛ yɔrɔ min na bi bi nɔ y'a ye hali ne yɛrɛ bɛ arajo yan foyi kɔnɔ a bɛna ni kuran tigɛla ne yɛrɛ la ne la foyi ne yɛrɛ la fana laban bɛ taa gɛrɛw la parce que ne bɛ taa gɛrɛw la parce que ne bɛ kuma nin na foyi tɛ di la ne ma ne bɛ nin bɔ ne bɛ nin fana la sisan dɔrɔmɛ kelen tɛ di la ne fana ma a bɛɛ ɲango dugukolo nin kan ne fana bɛ nin na tan sisan n wɔsilen na fu falaki foyi tɛ di la ne fana ma na bon ni nin ko nin fana ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ min fana tɛ kelen ye dɛ hee ko kɛganan nin ko k'u bɛ taa gɛrɛbu la yaa kɛganan kana taa gɛrɛbu la dɛ a bɛɛ ni alawutaala tɛ ni kɛgananw taara gɛrɛbu la a ko tɛ diya ko k'olu bɛ taa gɛrɛbu la k'u bɛɛ kan ka min kɛ sisan ko n'olu bɔra ni muso ye han ka taga hali eh, ACI deux mille la eh, eh, minuit wagati ko n'u tagara ACI yɔrɔ yɔrɔ quoi u mana taa yɔrɔ yɔrɔ bala hôtel da gɛlɛyalen olu b'i den ka taa ACI deux mille la n'olu taara ka taa hali jɔ ka baro kɛ ko IBK bɛ ala min na ka mɔgɔw bila ka taga olu olu mina ACI deux mille la espace la yen han bada kɛrɛfɛ u bɛ to k'u mina yen a o tuma la ni muso t'ale de bolo ale b'a kɛ cogo jumɛn olu b'u ta kɛ o ye wa o tuma o tuma demokarasi tɛ wa o tuma la ni kɛganan nin ko ko u bɛ taa gɛrɛbu la k'u fana bɛ taa gɛrɛbu la gɛrɛbu gɛrɛbu min don ko gɛrɛbu illimité ah attention bata n'u dun taara gɛrɛbu illimité la o fana ta ko wɛrɛ ye dɛ cɛ ganan ba dɛsɛlen ka taa ka sungurun tigɛ olu ka taa gɛrɛbu la k'u tɛ sungurun tigɛ tugun u t'a la foyi tun n jaga sere o tuma la IBK wuli cɛ ganan murutitɔ fo o ye murutitɔ fɛlɛ dɛ donc o tuma la sani ka to a ka se fana ka wuli wala nin mana daminɛ sisan jamana kɔnɔ a tɛ bɛn dɛ alu ko ko e le dun nɔ ye ko parce que e le bɛ polisiw bila ka t'olu minɛ k'ele bɛ patrouille patrouille kɛ ko olu minɛ ko o tuma la olu tɛ sɔn ma o tuma mɔgɔ caman hôtel b'a minisiri bɛɛ bolo hôtel b'a directeur bɛɛ bolo o tuma hôtel t'ale de bolo olu bɛ taa sigi bada kɛrɛfɛ min ye ka fɛn kɛ ka ɲɔgɔn ma mara a mana kɔsɔrɔ o tuma la an b'an si k'o la wa o tuma jamana bɛ dilan nin kan o tuma mɔgɔ kelen de ta jamana yan ko olu o fana bɛ taa grève la aa o tuma la o nana da man cogo la tan bon min yɛrɛ y'a cogo yɛrɛ gɛlɛya min ye ne yɛrɛ kɔnɔ fila ko la ko kelen kɔni kɛra o ma bɛn ne ma fɛsi ee papier nin nana di n ma nɛ nin papier ka gɛlɛn fo kana fo ka dama tɛmɛ ko ko sunguruba b'a fɛ ka taa grève la subahana jayi o y'a ko bɛɛ dɔ tiɲalen de ye fɛtɛfɛtɛ k'u b'a la ko IBK tile nin goyara bɛɛ kan ka goya olu la de pɔɔ aa ne ko n ko a ko gɛlɛyara n ko eh, o tuma la mun mun fana ni mun fɛ k'olu bɛ taa grève la kun ni kun ni jɔnjɔn de b'a la ala y'a lɔn kira y'a lɔn wari tɛ sɔrɔ baara tɛ sɔrɔ jagofɛn tɛ san foyi foyi tɛ kɛ olu ye muso de ye o dun ye muso dawulama le ye nafolo sɛ se b'u ye u ka bon u tɛgɛcogo ka ɲi u kɔnsɔn olu bɛ ka u bɛ taala sungurubaya la mɔgɔ fa tɛ olu ye mɔgɔ ba tɛ olu ye o tuma la olu ta y'u yɛrɛ de ye ɔ ko n'olu taara fana olu bɛ taa hôtel min na non seulement o hôtel tigi ɲɛ bɛ olu la u bɛ olu sunguru tɛ fu mais hôtel tigi fana bɛ ala minɛ ka olu bɛ mɔgɔ min wele ka na n'olu la mɔgɔw bɛna la client bɛna ko u bɛ u da gɛlɛya ko hôtel bɛɛ da yɛlɛmara hôtel bɛɛ tout u da yɛlɛma ko hôtel tun ye ko malo ko kɛmɛ naani ko ventilo kɛmɛ naani ye climatiseur ye kɛmɛ wɔɔrɔ ye k'u y'a yɛlɛma ko ventilo k'o kɛra kɛmɛ wɔɔrɔ ye ko climatiseur kɛra kɛmɛ kɛmɛ seegin ye a o tuma la o a bɔ ko o tuma la gɛlɛya dun bɛ wari de tununna wari tɛ sɔrɔ a gɛlɛyara yuruguyurugu ko bɛ taa ka gɛlɛya fo ka dama tɛmɛ olu ka client dɔgɔyara fo ka dama tɛmɛ o tuma olu bɛ taa grève la a diyara mɔgɔ ye u bɛ taa grève la o ma diya mɔgɔ ye u bɛ taa grève la u bɛ taa grève min fana la grève illimité ne kɔni b'a ɲini IBK fɛ ka sunguruba de wele ka kankaritigi u y'a ka a k'u deli ala kama kira kama walahi ni sunguruba tagara grève la ni sunguruba tagara grève la nin cogo la tan ka an to nin position na a tɛ diya dɛ a tɛ bɛn dɛ a bɛn ɲa si t'a la dɛ mun na n b'a fɔ ni miirina t'a dɔ le ni sunguruba taara grève la k'i ban grève illimité n'olu ma sɔrɔ u ka clients fɛ clients bɛ an musow détourner mɔgɔ min bɛ fariya ka taa quoi heure e, e, e, climatisé de kɛmɛ seegin ka taa heure saba heure naani ta muso muso ka transport aller retour waa kelen ani kɛmɛ fila et puis fana o fana k'i cɛ ka bɔ yen o k'i cɛ ka bɔ yen n'a n'a a bɛ taa muso bila sa a bɛ waa fila d'o ma o bɛɛ lajɛlen faralen don a dɔgɔyalen ma waa naani ye aa o dila a muso ma o u ta an fana kelen kɛ kɛnɛ na ala kama kira kama an b'a fɔ IBK ye b'a la ko ko IBK le nɔ nin bɛɛ ye ko IBK bannen ko ka kow nɔgɔya ko ko bɛɛ gɛlɛyalen don kɛrɛtɛtɛ ko nafolo tɛ yɛlɛ foyi ko fɛn bɛɛ gɛlɛyara o tuma la olu ka olu ka fana ka baara olu fana dahirimɛ le donc n'i donna olu ni na dahirimɛ tɛ olu b'i ni ala to o sɔnjalen bɛ o sɔnjalen tɛ ko olu bɛ taa grève la e grève illimité ne ko n ko i subahana jayi IBK fɛɛrɛ kɛ i ka wuli i ka a ira mɔgɔw ɲini k'a da f'u ye o kana i k'a f'u ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka delili kɛ otɛlitigiw ye u ka fɛn jigin n'o tɛ anw min filɛ nin ye ɛ ala ni kira ne baɲanko min filɛ muso min ye ne bolo a bɛ ni ka muso ba kelen bɔ mais a b'a bɛɛ bɔsi n na aw b'a bɛɛ bɔsi n na kamalenbaw b'a bɛɛ bɔsi n na parce que fɛn tɛ ne bolo y'a mɛn dɛ ne bɛ taa ne y'olu bɛɛ furu ɲangoya de la donc n'i ma fɛɛrɛ kɛ n mako bɛ sa ɔ bɛɛ dun n'i ka ko n b'i deli ala kama kira kama n'i ma fɛɛrɛ kɛ nin na an kɔnɔrɔfilila dɛ taabolo t'an na tugun nabolo t'an na tugun o tuma i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n'i ma nin kɛ ne da tɛ min dɔ dɛ n da to kelen na tiɲɛ dɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i k'o kɛ haa ah a yɛrɛ tɔ bɛ a tɔ bɛ a tɔ bɛ a tɔ a tɔ a tɔ nɔ na i kɔ dɔ fana na papiye nana di an ma yan k'olu fana fana b'a fɛ ka taa grève illimité la walahi ko parce que IBK tile goyara pɔ ko ni IBK ma nin ɲɛnabɔ k'u u taatɔ le grève la nin de ye u mako tɛ foyi la tugun ni IBK k'a ɲɛnabɔ a k'a ɲɛnabɔ n'a t'a ɲɛnabɔ a k'a to yen olu ye jɔni ye bosamalalu les spiros la bosamalalu IBK fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka bosamalalu wele i ka kuma olu ye ko u ka sabari u ko ko olu bɛ taa grève illimité le la mun na ko tiɲɛ tiɲɛ la ko quartier dɔw bɛ ala kosɔn k'olu bosuma ka bɔ ko n'u ye bosuma bosama damina han quartier la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka na olu nɔni nin ye mun ko ye a y'an tɔɔrɔ a dun t'a bɔ tan a dun t'a bɔ tan u bɛ mankan kɛ ka mankan kɛ ka mankan kɛ ko mɔgɔ bɛ ko ko bosuma ye est ce que olu bɛ se ka bo bo bo bo bosuma bosuma bali hmm? olu bɛ se ka bosuma bali wa o tuma na n'o de don olu bɛ ala minɛ ka bosama dabila a bo bɛɛ ka bɔ kɛnɛ ma k'a bɛɛ jɛnsɛn olu la sira den kelen sida ee ali fɛɛrɛ k'ale ka bɔ bosama bosama n'ale dali dɛ ne yɛrɛ bɛ ne ne b'o lɔn ne yɛrɛ bɛ taa dali la wɔrɔ i bɛ ko IBK i la ko gɛlɛyara ko i tile goyara a fɔ ko bala ko tiɲɛ tiɲɛ la mɔgɔ ko olu ko ko bosuma o tɔɔrɔ k'olu dun bɛ bo sama cogo di o tuma ale bɛ se k'i bolo biri bosuma da la ka ka o sama wa et puis fana ko ko kelen fana ba dɔ don ko min yɛrɛ y'a to k'olu yɛrɛ b'a fɛ ka muruti yɛrɛ dɛ ko kusi ko musow de bɛ ala minɛ ka denmisɛnnin na kusi dɛ ko o de kɛlen ka ɲɛgɛn nin fa olu ka tiyo bɛɛ gerenin de don kusi bolo ko ka kusi sama ka bɔ musow la denw na ten sa ko n'u ma kusi sama ka bɔ denw na k'a ka gɛlɛn ko kusi de kɛlen ka ɲɛgɛn bɛɛ fa o de dɔrɔn ko bosuma dɔrɔn wele ni ne fana ko ko kusi ko IBK le nɔ nin bɛɛ ye bala ko ni IBK tuma nin na na ko parce que kabini IBK nana ko kusi cayara denw na kabini IBK nana bosama cayara bosuma fana barika bonyara o tuma la IBK fɛɛrɛ kɛ i k'a fɔ sipirɔsi mɔgɔw nin ye ka ka essayer ka population fana sensibiliser k'a f'u ye tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ u ka deodorant camanba ɲini k'o kɛ ka ɲɛgɛnw pɔnpɛ u ka fɛɛrɛ kɛ fana kusiko min filɛ nin ye ka dɔ bɔ kusi kusi kusi don na denw na ko bala k'a bɛ ɲɛgɛn nin fana kana grève illimitée la n'u wara grève la ko bɛ gɛlɛya ɛɛ aw bɛ deli ala kama kira kama nin fana kana taa aa aw ko k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don k'olu b'a fɛ ka taa deux mille dix olu ma nin bɛ nin bɛɛ nin bɛɛ lɔgɔlalen deux mille dix-neuf la yala y'a ye manamana ko tɛ ko ye deux mille dix-neuf bɛna diya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ ni mɔgɔ fɔsɔn ma ban a tɛ ɲɛnabɔ f'olu ka ban ne y'a mɛn dɛ

ko k'u y'a mɛn k'u y'a mɛn dɛ yala kɔni yala yala yala ya eh, gɛrɛbu gɛrɛbu n'i bɛ taa gɛrɛbu la n'i ye min mɛn o de i bɛ taa gɛrɛbu la o le kan hali ni hali ni tiɲɛ tɛ on s'en fout parce que an bɛ démocratie tile de la an gɛrɛbu bɛɛ kɛ le gɛrɛbu ye an ka constitution de y'a fɔ k'an ka gɛrɛbu kɛ ko gɛrɛbu bɛna dɛmɛ i k'a kɛ n'a dɛ i ka taa baara yɔrɔ ɲuman de k'a to yen et puis n'i bɛ taa baara yɔrɔ ye waati min n'a wari ma di k'i ban baara ma o de dun fana don ah o de tiɲɛ ye dɛ o tuma la minnu bɛ taa gɛrɛbu la o ye ekɔlidenw ye ekɔlidenw ye mun fɔ u ma kilasi ko fɔ dɛ u ma mɛtiri ko fɔ dɛ u ma kaye ko fɔ dɛ u ko le k'u y'a mɛn ko gouvernement b'a fɛ ka telefɔni interdit ekɔli la gouvernement k'a fɔ k'a bɛ tablɛti di ekɔlidenw ma ka ban fana k'a fɔ k'a bɛna telefɔni interdit ekɔli la k'a la kun jɔn kan n'o kɛra naloma ekɔli ko to a kun dugu kan k'a fɔ a ɲamɔgɔden waati fɔlɔ ye ko IBK o tuma la o IBK ko ye mun ye dɛ ko IBK ye mun ye an ɲɛla a mu olu fana murutilenba ye olu fana ko k'olu tɛ foyi la k'olu bɛ k'olu bɛ taa gɛrɛbu la de u ye kun min kun min fɔ o de filɛ nin ye kun fɔlɔ ye mun ye n y'a lɔn kɔni k'a fɔ ko ko eh, ko telefɔni bɛ interdit parce que ko olu olu bɛ ala mina eh, eh, eh, olu bi ɲɛnagɛ ni fɛn ni min ye ka k'u ko ko olu kana kana taa ni muru ye u kana taa ni marifa ye u kana taa ni foyi bere ye u kana taa ni foyi ye ɔn olu bɛ ala mina ka carte mémoire le ta k'o lafa porno la porno la kɛnimusoya ni fɛnw min b'o kɔnɔ ko camanma min b'o kɔnɔ olu b'olu yɔrɔ jɛ kɛnimusoya kɛcogo kɔrɔ gɛ an yɛrɛ ma ko éducation sexuelle wa bon olu b'olu lajɛ ka porno lajɛ ka muso kɛnimusoya kɛcogo ni fɛnw lajɛ ka olu lajɛ k'u yɛrɛ yira ɲɔgɔn na ko fɛn kɛ ɔn k'olu k'u dabila ɛ o tuma la liberté tɛ yen i bɛ sen jɔ an ka liberté o bala ni i bɛ ka tile yɛrɛ minɛ ka bɛ ka goya olu ye bɛɛ k'a minɛ ka nege bɔ olu la saraki ko bala ko yoo ko olu olu ɲɛnajɛ fɛn olu bɛ olu b'u ɲɛnajɛ la e e ko ko a ta tɛ dabila bi a tɛ dabila sini na o nana sɔn a ma k'u fana bɛ taa grève illimitée la tant que a ma fɔ olu ye ko o tuma la hali carte mémoire lafa porno na sago na jeu bɛɛ lajɛlen ka taga k'o lajɛ ekɔli la n'o ma fɔ wala k'olu tɛ ekɔli kɛ o mun ko daminɛlen olu bɛ se ka karan ni ni ni nin fɛn nin fɛn fasɔn ta kɔnɔ o tuma la olu bɛ taa grève la le grève illimitée k'a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye olu bɛ taa ɔn o tuma la i bɛ taa i tɛ wuli n'i ma wuli ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yala ko e le bɛ wuli a a taala mɔgɔ wɛrɛ ko ale tɛ e y'i bɛ k'ale kun minisiri min yala yala i y'a ye minisiri bɛ i minisiri t'i place la koyi e bɛ minisiri bila k'olu bɛ kuma i place la non non non k'olu bɛ décision ta non non non olu t'a kɛ dɛ kabini kɛ e le b'a kɛ e le b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ e le y'a bɛɛ ye a diyara e la be a ma diya e la be a diya i b'a ɲɛnabɔ a ma diya i b'a ɲɛnabɔ i ayi i sɔnna o ma i b'a ɲɛnabɔ i ma sɔn o ma i b'a ɲɛnabɔ i ye hali e ni hali ni e tɛ e le an na foyi den kelen t'a rɔ o bɛɛ lajɛlen sigilen de ma ahɔn wala an bɛ dugu an bɛ tile an bɛ dugu jamana min kɔnɔ e bɛ yan ka e tɛ e dɛsɛlen k'a faamuya e dɛsɛlen k'a faamu an b'an ka taɲini bugu an b'an ka yɛrɛ an b'an ka taɲini bugu ni ɲango baɲango bugu a nana n ka yɛrɛ labila bugu nka an b'a bɛɛ lajɛlen ye an b'an n'an jamana min kan ye an b'o jamana le kan ban yɛrɛ ye bugu le don taɲini bugu le don baɲango bugu le don ne ko k'e b'o o kolu jɔ o tɛ bɛn dɛ ekɔliden to u ka la porno lajɛ n'u ma lajɛ n'u ma kɔnɔ la ɲɔgɔn na i ka mɔ ɲamɔgɔden waati bolo o tuma la fɛɛrɛ kɛ i ka nin ɲɛɲini kosɛbɛ ɔhɔn y'a ye ne yɛrɛ bɛ taa ne fana bɛ taa grève la bala mun na n filɛ nin sigilen filɛ nin studio ya foyi kɔnɔ a filɛ eh, climatiseur tɛ yan foyi foyi tɛ yan mɔgɔ tɛna bɔ ne ma mɔgɔ tɛ fɛn dila ne ma mɔgɔ mako tɛ n na foyi foyi nka n fana bɛ n ta nin fɔ dɛ ni hali nana min di yan ko n k'o fɔ e, e, e, arajo ya foyi la n b'o fɔ arajo ya foyi la b'o ka jɛ o tuma n'an bɔra yen fana subahanalahi ee ee ee ee an yɛrɛ y'a a tɔ a tɔ a tɔ bɛ nɔɔni na o i bɛ kɛ kana sɔn o ka kɛ n sen dɛ subahanalahi kana sɔn o ka kɛ n sen n'o tɛ rébellion bɛ k'i la jamana kan ko chambre de passe mɔgɔlu ko k'u bɛna u ka k'u bɛna grève illimité kɛ k'u bɛna grève illimité kɛ ko mun na bawo la il paraît ko hôtel mɔgɔw ye dɔ fara u ka chambre sɔngɔ kan k'ale fana bɛ dɔ fara u ka chambre sɔngɔ k'o tuma la k'olu ye ɲamaden de ye a wolo o tuma la eh, mɔgɔ le kelen ta ye mali ye k'olu bɛ dɔ fara et puis o fana k'i cɛ ka bɔ yen han eh, chambre de passe mɔgɔw la eh, plainte filanan ye mun ye ko mɔgɔ min bɛ taa yen sisan ko o bɛ mankan kɛ kojugu k'ale de y'a f'u ye ni ni muso donna so kɔnɔ k'i k'i man komi k'olu bɛ kumakan min fɔ olu t'olu bɛ don kumakan min na ko b'olu fana b'o cogoya la k'o tɛ bɛn k'o tuma la fɛn n'u tini man ko olu b'a bɛɛ datugu o tuma la mun don han et puis gɛrɛ min bɛ olu kan olu yɛrɛ b'a dɔn et puis u ka u ka jateminɛ fana han ni u donna so kɔnɔ n'u donna so kɔnɔ u ka jateminɛ u bɛ mun kɛ orobinɛ de bɛ olu bolo yen olu bɛ fɛɛrɛ kɛ n'u tilara u ka ko la tuma min na u b'i ko k'u jɛ ka bɔ n'u yɛrɛ ye yala o kɔni ça c'est normal ça mais u bɛ mun kɛ dɛ u b'i ko n'u y'u ko k'u jɛ tuma min na u bɛ ala minɛ k'o orobinɛ dayɛlɛlen to ka taa n'u yɛrɛ ye ɛ mun mun nana n'o ye olu olu bɛ ji sara le or olu la chambre bɛ cayalen ba kɛmɛ naani or n'a fɔra k'a fɔ ko k'i ka ji sɔngɔ bɔ ko fɛ bɔn o tuma la i mana o farati ko kɛtɔla ye dɛ mɔgɔ si nɔ t'o ye i mana olu k'i ban ko kɛ mɔgɔ si nɔ t'o ye o i b'i ka la baara de i b'i ka le b'o façon kɛ ale bɛ ala minɛ ka mɔgɔ lamuruti nin cogoya la tan han o b'o tɔɲɔ a man d'u ye u ko k'o tuma la ko n'a bɛ taa o sira de fɛ olu fana bɛ taa grève illimité la 2019 la a bɛɛ ka nɔɔni olu k'u yɛrɛ sɔrɔ n'ala sɔnna ma mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a ka fɔ ko e bɛ taa e ni muso bɛ taa chambre an na wa yɔrɔ wɛrɛ a b'a kɛ bɔlɔn nɔ nin sen in a b'a kɛ bɔlɔn nɔ ɛ a y'a jija dɛ ala kama kira kama alu kana sɔn a chambre de passe ko ni mɔgɔ o chambre de passe mɔgɔ ninnu olu ka taa grève la n'u taara grève illimité la walayi a tɛ ɲɛnabɔ bɔ la dɛ est ce que i b'a dɔn fɔlɔ teri tun bɛ muso wulu lele bɔlɔn na o bɛ ale bɛ ale bɛ kɛ musoya la olu le bɔlɔn dɔ kirimuso la ni chambre de passe wara grève la sisan ko olu datugu ni ala na kɛ est ce que muso i bɛ kɛ ni muso i b'u ye i b'u ye kɛnɛkisɛ kɛ kan jɛnɛya la o tuma sani ka taa ka se ma i bɛ ka wuli n'i sigilen don wuli k'i jɔ n'i jɔlen don i taama n'i tɛ bɛ taama la i boli n'i ma wuli ka dɛmɛ kɛ n'o tɛ ni chambre de passe datugunna dɛ o y'an bɛɛ mako salen ye a bɛɛ ta cara bɔbɔ bala mun na chambre de passe datugunni n'u mana an n'an muso lalen sɔrɔ ka mugu ti an na ka tɛmɛ an muso i ka mɔ ɲamɔgɔden ma dɔgɔlɛ ala kama kira kama an b'i deli an bɛ jamana min kan hɛɛ ala n'a kira taɲini jamana de don dɛ baɲanko jamana de don dɛ y'a bayɛrɛ jamana de don dɛ an fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ko o ɲaɲini o ka fɛn in to yen u k'a to nin cogo la sa n'a tora nin cogo la a bɛ diya an ye n'a ma kita a tɛ ɲɛnabɔ dɛ o tuma la o ko ko dɔlu fana b'a fɛ ka taa grève la ɛ ala ni kira sa o ko aa aa ɛɛ subahana diya ye ko ko sonw ko sonw b'a fɛ ka taa grève la ko sonw fana bɛ taa 2019 la grève la ɛɛ sonw les voleurs les voleurs sonw fana k'a fɔ k'olu bɛ taa grève illimité la ja ko mun na ko olu bɛ taa ko mun na k'olu bɛ taa n'olu ye sonyali kɛ u b'olu jeni n'olu ye sonyali kɛ u b'u minɛ ka t'u bila kaso la k'a sɔrɔ ka ko gouvernement mɔgɔ gouvernement mɔgɔ bɛɛ politiki mɔgɔ nin bɛɛ assemblée mɔgɔ bɛɛ douane mɔgɔ bɛɛ ko polisi mɔgɔ bɛɛ ani gendarme bɛɛ sonyali la k'olu si tɛ minɛ k'o bila o ka t'o bila kaso la k'o tɛ juger fɛn tɛ foyi ye foyi u bɛ sunyali la bɛɛ ɲɛna don o don olu yɛrɛ bɛ binkani kɛ sira kɛnɛ kɛ mɔgɔ ɲɛla yɛrɛ kɛnɛ kɛ ko foyi tɛ bɔ a la ko n'olu ye mɔgɔ jakaritanin kelen pe papiye minɛ ten dɔrɔn c'est fini n'olu yera dɔrɔn n'u m'olu jeni u b'olu minɛ ka t'olu bila kaso la o tuma la k'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa grève illimité la parce que a IBK tele gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ o tuma la IBK eh, fɛɛrɛ kɛ mun na eh, an bɛ taa eh, cadenas ni serrure ni fɛnw san k'i yɛrɛ latanga fɛn an bɛ t'olu san min n'an taara o san commerçant ma commerçant bɛ wari sɔrɔ n'u ye wariba sɔrɔ n'u ye wariba sɔrɔ u bɛna ka n'o da n'u ye wari sɔrɔ dɔrɔn u bɛna ka na wari di ka na wari di k'a la lu balo ka fɛn nka ni sonw fana wara cogo la ten an yɛrɛ y'a lɔn k'a fɔ ko sunyali tɛ kɛla foyi foyi tɛ kɛla olu la cadenas tɛ san tugun o la an matanga fɛn tɛna san tugun an b'an yɛrɛ garder fɛn o tɛna san tugun hali marifa yɛrɛ tɛna san tugun finalement a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ o tuma la sonw fana la tagali grève la a gɛlɛyara o ye min fana fɔ nin ye fana tiɲɛ ye ɛɛ o tuma la minnu minɛlen ko ko min bɛ bila kaso la olu bɛ bila kaso la mais o bɛ olu le minɛ ka taa olu bila kaso la ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ sonyali la fan bɛɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ binkanni na fan bɛɛ ɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko fɛn tɛ fɔla olu ye o tuma la o fana bɛ taa grève illimité la ko parce que IBK y'a gɛlɛya walima IBK wuli n'i ye wuli wuli n'i tɛ wuli a to yen o tuma a ko gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ olu fana ko olu bɛ taa grève la

n'o tɛ commerçantw bɛ bin o k'i cɛ ka ban an yɛrɛ tɛna fɛn san tugun ka an lakana ni lakana ma kɛ fɛn tɛna sɔrɔ ka san aa o bɛ gɛlɛya dɛ o tuma la hali n'a ni sonw wara grève la aa yala polisi yɛrɛ ta kun polisi ta kun tɛ gendarme ta kun tɛ ko di ɔ ɔ sani ka taa ka se yen ma IBK i tɛ wuli n'i bɛ wuli n'o tɛ sonw b'a fɛ ka taa grève la dɛ aa ɔhɔn o tuma la mɔgɔ min b'a fɛ ka taa gɛrɛwu la n ta mila a ɲini ka ban dɛ n ta min nana di ma a ɲini ka ban nka eh, mɔgɔ min na eh, sira mɔgɔ min bɛ sira min na ko kibaruya fɔ ala y'a ɲɛ fɔlɔ n'ale ma sa n'ale ma se yan fɔlɔ n'an m'olu sɔrɔ fɔlɔ kulubalilakaw k'olu k'u fana k'u bɛ taa gɛrɛwu la ko parce que ko a fɔra k'olu ku tigɛ de ka bɔ a la y'a ye wa bon ko ko ko ka ku bɔ a la ko parce que ko IBK fana y'a fɔ ko k'a to ku ko ka ku bɔ a la ko ka ku bɔ a la ko ka kɛ bali bali ye wa libali ko ka ku tigɛ ka bɔ a la ko ka kɛ libali ye ko parce que ko a kulubali ka jan kojugu ko IBK ko ten ko a y'a mɛn de dɛ k'u b'a fɛ ka taa gɛrɛwu la bon ko kulubalilakaw fana fɔ bon kante kantelakaw fana k'olu bɛ taa gɛrɛwu la ko parce que ko a fɔra ko eh, eh, kantelaka fɛn fana bɛ k'a jɔyɔrɔ k'a ma a jotaro k'a bɛ kante k'a bɛ kante y'a ye bon kante k'ale k'olu y'o mɛn ko k'u y'a mɛn de u ka kantigɛla ka ko de a bon a ko gɛlɛyara bon a ko ka ca quoi o tuma na sani ka taa ka se yen ma an ka ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ n'o tɛ kuma kibaruya caman fɔra an ye dɛ ka gɛrɛw bɛɛ kan kan o tuma o de y'an bolo tɛrɛ bi k'a fɔ aw ɲɛna o tuma la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ee 2019 min natɔ filɛ nin ye a ka kan kɛnɛ ɲala nka a ka kɛ ala k'a namaraw caya ala k'a sonyaliw caya ala k'a manamanakow caya ala k'an to an kunduw kan ahɔn a ɲangoya yɛrɛ ka barika ka bonya minɛ bala ni jamana ni ɲangoya ma kɛ yirali ko ni jamana tɛ se ka diya ni hasidiya tɛ jamana tɛ diya ni kafiriya yɛrɛ tɛ jamana tɛ diya ni bɛnbaliya tɛ jamana bɛ diya cogo jumɛn na han o tuma la an k'a bɛɛ wurukutu k'a kɛ ɲɔgɔn hali min filɛ nin ye an bɛ ka sira IBK sira baara dabila sa cɛ ni sira baara ni bɛ sira bɛ sira baara bɛ mun ɲɛ i bɛ sira dilan sisan i ye kulikɔrɔ sira dilan sisan a mɔgɔ faga cayara hɔn a mɔgɔ faga kana sira dilan sira to yen sira dilan dabila i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila i ka fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn an ka dumuni kɛ dɔrɔn a banna ni ne ye kan ka fɛn min kɛ ne a sira sira bɛɛ ka dilan a bɛɛ kan ka yɔrɔ tiɲɛ la si tɛ ka dilan i y'a mɛn dɛ o tuma la an k'an sigi ka ɲɔgɔn tan e ma sɔn ne ye ne tɛ sɔn e ye e ma sɔn i fa ye i tɛ sɔn i ba ye i ma sɔn i ba ye i tɛ sɔn i den ye i tɛ sɔn sigiɲɔgɔn ye i tɛ sɔn i baden ye i tɛ sɔn i balima ye o de tɛ a a tɛ to fa ta la a tɛ to ba ta la a tɛ to den ta la a tɛ to sigiɲɔgɔn ta la a tɛ to kabila ta la a tɛ to bulonda ta la a bɛɛ ka wurukutu k'a bɛɛ warankantan k'a bɛɛ nɔɔni k'a k'a la a ma ban o de bana y'an ye n'o de don an ka taa o fɛ kudayi n'o tɛ gɛrɛwu min bɛ yen a ka ca mayigalakaw bɛɛ mayigalakaw bɛɛ ye gɛrɛwu la olu bɛna fana gɛrɛwu kɛ mayigalakaw fana bɛna gɛrɛwu kɛ o mayigaw ko k'olu bɛna gɛrɛwu kɛ han mayigaw ko k'olu bɛna gɛrɛwu kɛ ko parce que k'olu tun bɛ kɔrɔn fɛ de fɔlɔ ko mais ko olu b'a fɔ k'u bɛ na yan k'u kana yɛlɛma yan ko u y'a mɛn IBK la ko mayigalaka bɛɛ bɛ to kɔrɔn fɛ i y'a ye sa o fana mɛnna de ko bɛɛ IBK la nin o fana ye i y'a ye a ka ca quoi keyitɛlakaw yɛrɛ o yɛrɛ kɔ nali kɔni keyitɛlakaw fana ko fana gɛrɛwu la a ko non non non deux mille dix neuf bɛna diya kɔni vive le mali vive le mali mali bɛna diya muru tututututu non c'est pas possible o de tun ye nin ye k'a fɔ aw ye an na studio kɔnɔ yan arajo ya foyi studio kɔnɔ banyangomi y'o ɲɛmɔgɔya la ɔhɔn malidenw ali b'a kɛ cogo min na dɛ bɛn man ɲi dɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa ka fara ɲɔgɔn kan wa ko ka maliba nin bɔ nɔgɔ rɔ wa bɛɛ k'a wurukutu bɛɛ k'a ba ɲɔgɔn ye mɔgɔ si kana sɔn si si kana lasi la si kana si ye a banna o la an ka hɛrɛ ye ko de o de t'a hɛrɛma yɔrɔ ye wa an k'a ko ye ala k'an kelen kelen wele